igbere ndị nwe m nụ ndewonụ m kelekwala unu ọjọọ maka ịbịa nọnyere anyị ihe mmemme nke igbere mirror live broadcast bụ nke anyị na-eme kwa izu sọtụde ọbụla saa elekere anya anọ ele o ji gworo gbanye izu nke taa bụ anyị bịa izukọta ịkwanyere nna anyị ukwu ịkwanyere dede anyị ịkwarụ isi anyị ha ịkwa ya okpu nke igbere mirror ugwu anyị kwesịrị ịkwanyere ya onye ọ sọ chineke obu ka o gwekwara ya oge ọnwa anyị nọ n'ime ya ọ bụrụ ma uche mmadụ ọ bụrụ ma uche anyị rohu anyị gara asị ka ọ nọtụwa ka anyị ra ya nọtụwa maka ihe o nwe ịrụ hara nnukwu ihe ọ malisakwara na amalisa hara nnukwu a gụwa ihe o meela ele ala igbere dụnụ, a na-agụ achọta ya a na-agụgbu ya ọ na nwa anọ azụ ya dị eme karịa ndị nọ n'iyi ihu ya ejirikwanụ nwayọọ nwayọọ ele ọ na-eji eme ihe nke ya dụkwa ha eme daga bụnụ nna anyị ukwu chief michael uwakwe esse bụ onye nke e ji nwachinemere gworo marụ ndị ya ra ya dụta mma ike na-akpọ ya ekpem ya bụrụ ele o ji gworo doo anyị abịala gbazuo mee ihe anyị kwesịrị ime anyị eliba ya ala anyị sikwa n'ugwu anyị ji akwanyere ya bụnụ nna anyị ukwu igbere mirror nke olu bekee a na-akpọ ya igbere mirror coordinator bụ ịbịa kwaikwara ya ugwu ọnwa anyị nọ n'ịkwanyere ya taa ọnwa anyị ra ndị ezinụlọ ya anyị ra ndị enyi ya anyị ra ndị uke ya anyị ra ndị ihe mmasị ya nọ na-adụ mma obu ndị o metụla ihe ele o ji metụ ya rawa mmekọta ihe n'ọnwa ee anyị gajekwa n'inye ohere nge ra nge ka anyị nụtụ ele ndị ọnwa anyị kpọbasa izu taa wara dede anyị wara nna anyị ukwu ee chief michael uwakwe esse ji gworo marụ ihe o metụ ya arụlawa ma ihe o metụ ya lele igbere dụnụ o nwe ebe o meela ihe e ji ahị asị ọ bụ dimkpa mee ya wee titụghara ya ọnụ bụ ihe anyị gaje ịkparị a oge awa ọnwa anyị ekelela onye ọbụla bịa zukọta ee eh, bịa nọnyere anyị ihe mmemme nke taa anyị sị ka ọbasi du elu gara ihu da agọzi ihe ọbụla ebiri okomoko mụta atụfu oge m na-agaje kpọbasa eh, dede anyị bụnụ azụ ụkaegbu ya keletu igbere ya kpaịra anyị ele o ji gworo marụ chief michael uwakwe esse ya kpaịra ihe ọ na-emetasị ihe dụ ya mma ihe ma ihe roho metụ ya ala ele igbere dụ ndị nke ọrịsa anyị gawakwa anyị akpọbasa onye ọjọ ee igbere ndị nwe m ndewo nụ ee de azụ ụkaegbu ee ndewo gwokwarụ nkeji sa nkeji ise ruo nkeji iri kọwatụra ihe rohue marụ maka chief michael ụwakwe ese elegoro ya jiri dụ ihe o metụyala emetụyara igbere ee ihe eji echesa ada agara ihu ada echesa maka ya nwa ndewo
ndewo sonny ekelela m igbere mirror because eh, ọ ga-abụ mgbe dụnụ ya bụrụ anyị akpawala ihe ọjọ a na na-eme onye nwụa akpata onwe ụka ya azụọ ya Eh, chineke ma amara ele eh, stanza o nwe ihe a na-agụkarị ma eliwe mmadụ wada agụ only remembered only remembered adịghị echi only remembered ọhụ ma ị na-anụ bekee ya dụ na-achọ but ọ bụrụ na anụ bekee ga aghọta data nwe ọkpụrụkpụ meaning that only remembered by what the person he or she had done so ekelela m igbere mirror elewa jide echesa chief ụwakwe michael ese nwa chinemere ee ịkpa ụka nwa chinemere dịle ọ bụrụ a psychology a psychology a sị data onye ọbụla anya onye ọbụla bụ windo ya ele ya eji wuo ụlọ a na-eme ewuo ụlọ onye nọ n'azụ ụlọ mepe windo ya ihe ọ na-ahị bụ azụ ụlọ onye nọrọ ihu ụlọ mepe windo ya ihe ọ na-ahị bụ ihu ụlọ onye nọrọ akwara ụlọ ahịa akwara ụlọ ihe ọ bụ ele ndụ a nwa chinemere dụ Uh, the only thing bụnụ ihe bekee na-akpọ akpọ recurring decimal na ndụ ya bụ ọ bụ ezi ndụ ibe ọbụla

Edu Mama nwa Chinemere agbanye ọ bịa dụ very deep. Edu Mama nwa Chinemere was just in the last 10 or 15 years. I had already known, known him. I've always known him. Ele dede m da here while I was growing up, my paths kept crossing, you know, with his. Anyị da ahịta, but anyị adụghị ụdị close anyị bịa dụrụ kama ọnwụ bịa. But m na-akwa ha ahịa ya ma akwari ugwu ma ahịa ele dede m nọ eme nke ọma. So mgbe anyị bịa daa mma ya bịa nabata m ele nwanne ya nta agbaghị mmekọrịta mụ ya bụ anyị enwe onye chọọ ọnụ mgbe mụ mụ ya nọrị na-ama ma ọ bụ dede m ma ọ bụ mbụ nwanne nta it was a relationship that had wonderful combination the chemistry ma ọ bụrụ bekee ọ dị deep so mgbe ọ mụ ya bịara anọ m bịara ahị data ọ na-eji family ya egburu ya o. emekwa ahụ mụ ya nọrọ ụrị na-amarị njakịrị anyị la anyị na-emedora ya emeridaghachi emekwa ya vuru phone ya ya kpọọ mie ya mie ụwakwe wa akpa ya akpọ ụmụ ya ya na ụmụ ya akpa that showed me that despite all because ihe na-eme anyị ndị ikom na-eme some of us bụ bịa chụgha chụgha mụhụ ụmụ nwụọ mụrịma anyị eleghukwa anya meriwekwa na-echehu family anyị nwa Chinemere never forgot about his family because so anyị na-anọkarị igbere ọhịa m kwụda akpọ ihe he was never a man who stayed away

barrister Chinyere bịa dụwa ya mepere m ya anyị bịa you know dụkwa close I had known the wife before meeting the wife you know formally let me put it that way through Nwachinemere and ọ kpọkwa ya gaa hụ ya he will integrate me into that family ya sịkwa mie ya nọ ya na azụ momen nọ ya sị mie ya hell azụ momen that way I was also adopted into this family. So let me, like I said, start with the family. He was a wonderful family man. Gị abịa socially, his interaction, mmekọrịta ya ndị enyi ya. Nwachinemere bụ one of the most selfless people or persons you can ever meet. Aka m ahịtụ onye dị nnọọ. ya bụ onye onwe that's ịdị ụra nọ na-echere onwe ya nwa dị echere ya nwa echeghị onwe ya because we all onwe onye abụọ amụ with selfishness onye ọbụla sị ụnụ naghị enwetu iota of selfishness in him or her onye ọgha ụgha ọnya anyị kwọ bụrụ mmadụ ya anyị kwọ bụrụ mmadụ bụ anyị nọ anyị echetu ha maka onwe anyị ma ọ bụla Bible sị love your neighbor as you love yourself you see that o nwere selfishness that is coined in that Bible uh, adage that said love your neighbor as you love but Nwachinemere loved his neighbor even more than he loved himself he took care of me ama m ihe m na-achọ ya bụrụ ihe o kwesịrị imeru m o meru m he looked out for me he looked out for a lot of our friends Elijah Ejiano anyị anọkọta with him ga-abịa eli Igbere nọ Nwachinemere da ụka Igbere na-agba ya ara even ma mgbe m ji achọ ka m zuo ike because I was like a lieutenant to him m bụ assistant ya if I can put that word in English he mentored me to also love this village more than I had ever loved agba ya m bụ nwa Barrister Ukaegbu who naturally had loved Igbere but Nwachinemere mee m ghọsatụwa that m kwesịrị ịhịtụwa Igbere anya a na-eme ụka dapsị Igbere ụka onwe onye abụ

nwoke a hapụ na ndụ ndị ọbụla ya na ya nwee encounter ama m up to now eh, m maala that change bụ the only thing bụ constant Igbere ji amụ onye ukwu ọjọ ndị ukwu ọjọ arise gị Igbere but i i really don't know mm, you know ele replacement a ji ejido ọ gwụla ma ọ cloning ele science na-akpọ the only way we can have another Nwachinemere bụ ọ bụ anyị clone Nwachinemere dewe so that anyị enwe the whole ihe dum ọ ihe ọ Chineke ji gwa gwa gwakọta ya wepsa ụdị mmadụ ọhụ anyị enwe ya a one person so to say my tribute to him uh, is something that I've always avoided. I actually find it difficult ịbịa ịkpa nwoke ya because um, nwoke dị egwu nwoke na-eme ọnọkọta ya chewe ndị ahịa ya na-emerụ onye ọjọọ na ndị ahịa na-emeri igbere ọ nọtụ ya akpọ fonu ya asịwa ihe enu mega na Amankalụ na Azụ moment le make we drive ga Amankalụ anyị aga Amankalụ ya ga kpawa ụka tomi m masịrị ndị ahịa abịa je duduwa n'ọdụ ụlọ je kparịwa ụka ọjọ makwa na marịwa njakịrị la mụ ya na-ama so igbere mmadụ fụnahịa anyị like I said on that uh, funeral day ọ na-eme igbere bụ ili mmadụ especially onye ukwu nwa Chinemere bụ onye ukwu afọ afọ ole ọ gba igbere ada asị wa bịa ili onye rụrụ igbere ọrụ wa ọ tara igbere afụfụ igbere ada na-alajita na nke a nwa Chinemere anyị bịa lie onye jeke ịrụrụ igbere ọrụ ahatụ ma onye jeje n'ime igbere rie uru ya but ọnwụ bịa

you know, I was able to open up with him. E nwere ọgbajuo masị ha nwetara mere ihe na ọdụ ndị la na-eme ihe a. Eledede ma ọ bụ a more experienced person. Asị Azụ moment, see as we go do am. Eh, You go just do am like this, do am like that. Mechuo ya. Nwa Chinemere, asị I don tell you na na magic. Ọ magic ọ bụ ihe anyị ji ga. Mụ ya bụ anyị meghe anyị. So um, I'm happy. I'm glad that I'm part of this. And I will, al- I will continue to speak about him. Ma ọbụla bụ program a agwụkwara ibe ọbụla m dị ụwa m na-eme ka people mara anyị kwesị ịda eṅomi ihe this man mee o kwe anyị anyị amụrụ ya different parts of his traits ị bịa ọ bụrụ ọ bụ nke ikwu eziokwu gaa mụrụ ọ bụrụ nke ije ozi igbere gaa mụrụ ọ bụrụ nke ị na-eme ka ibe ọbụla ọgbaghara chi dị igbere gaa afụsa dachie with your ikputu ihe ihe a ọgbaghara dị igbere because those were the things nwa Chinemere did we will miss him we will miss him but um, I will continue to say that only God will console us because gberu ọbụla anyị sị gị especially mie ya ma ndị ya wala ma Chief Esse Esse nọ ọ nwa gberu anyị sị gị ọnụ the real consolation the real ịkụ aka obu bụ nke ọ Chineke ji akụ wa ọ kụwakwanụ wa ahụ udo dị ahụ I see peace even when I look at the wife I see peace I see peace where I, when I look at uh, Chief Esse Esse's face. I see peace. And that peace will continue to abide with them. So ka m mechie ọnụ ma ndị ọjọ kpa because ị hafụ m ebe a m na-akpagha akpa eh, minit iri e ye m ya dịla m akpawala igbere ndewo nụ. ndewo anyị ekelela o eh, de Azụ Ụkaegbu ndewo eh, ele kpaela eh, akpawa ihe gbasara Chief Michael Uwakwe Esse nwa Chinemere ọ na ọ na ha ee tufu m akpọbasa o- ee, o- president nke ukewa bụnụ Chief ee, O- ee, Onyekwere Okode tufu m akpọbasa ya ka m mee ka ndị Igbere mara a, nkwa ekwuo maka ibido ee, ọgbakọ nke Chief Michael Uwakwe Esse bụ nke a na-akpọ foundation ee, olu bekee a amanyela ya amaghịkwanụ ya igbere sekọndịrị skuul ihe ọ bụ ịkwụrụ ụmụrịma ụgwọ skuul ee ihe ọ bụ nkwa ekwo izu ọhụ eliga ya agaji ịma ọgbakọ nke a na-akpọ foundation chief michael uwakwe esse foundation ee amaghịkwala na ya ee amaghịla ya na nso nso ọnwa ee akwụtu- akwụtụfuola ụgwọ onye mbọ igbere sekọndịrị skuul ịmụwa ihe ya bụrụ ele o ji gworodo ee atụfu oge ka m kpọbasa eh, Chief eh, Onyekwere Godwin Okorie ka ọ kpaịtụrụ anyị ihe gbasara ihe ọmarụ gbasara Chief Michael Uwakwe Esse bụnụ onye uke wa ya nwa bụkwanụ president eh, president ndị uke wa Chief ndewo ndewo nwanne Igbere mma mma nụ ndewo nụ wo ee ọhịa dị ibichi ọnụ ọgwụgwa ihe gbasara nụ ịkpagbu Uwakwe ele onye ala ọkwere echichi anyị mmarụ Uwakwe right from mgbe ọ basị ụgbọ ebiri mụ ra ya bịa dụwa close mgbe ahụ ọ bụ onye dị iche a ụfọdụ ndị ụfọdụ ee ọ na-alaiki ka e mee ihe ọganaiz ọ na-alaiki ka e mee ihe usoro ya mee mụ ebe nọkwụsị ya nso right from mgbe m bụ chairman ndị uke anyị na Lagos mụ ya daa mma mgbe m jikwa bụrụ president general o sokwa ndị mee ya spearhead dị ụtọ o fido enyi the fresh lease of leadership uke ọ ya mee mụ na ya da arụkọta ọrụ ee izu eliga ya asị m bịa kparịta ụka I was almost urgent because

enyi ọnụ si m je mewe ihe a ihe ele o ji gba ya tụọ nwa na-eme ya ahụ ya sị m na ka e mee ya nụ ka e mee ya nụ ee ọ na-alaiki ihe mere udo m na-enye ezampụl abụọ ama onye uke anyị unfortunately nwụnahịkwa anyị ugbu a Emeka ee Obiike mgbe e fọmụ ihe committee of friends ya which ya ma ya ma spearhead a na-eme ihe ọ na-eje o nwere ọgba aghara iche na masa ọ bụ o nwere eji o nwere ele e ji kpasuo ya iwe ya akpọ m a phone ya sị m enyi ọha m za ya ya sị m hịkwa ihe ndị a ma hịkwa achọghị m ịkpọ afa so that ya sị hịkwa ihe ndị a ma hịkwa ihe ndị a ma naghị adụ ya mma ele ama na m si agha m si ya no si ihe ndị ọgba si eme ike imela si ihe na-eji eme ya mbụ ụlọ ahịa a na-eji eme ya eme ya ya dị mma ya si because naghị achọ ịkwụsị aka ya ihe rohu ọ naghị achọkwa ime m si asọ jee ya agba erikọ ahịa dị lọ so ọ kwụsị aka ya ma o mekwa ana ọ ghara ya onye so onwe ha eze lọ m tụtụrụ ụba ya platfọm ọhụrụ dee ihe m dee by the grace of God ana m asa ya eme ya lọ ọ dụkwa mwute ọ nọkwa akwa a mesikwa ihe but at least he was one of those who pioneered it and it was a great success ọhụ duru icho mgbe this year kwakwa abịa nwụọ detụ n'ụwa heta ndị etu etu oji oke ala ọhụmala ya amị nke mere bụ ọbụ mmere ma youthfulness bụ iwu isi wa je mekasịwa ihe a kụrụ ubi Igbere immediately ihe ọgba ya kpọ m fon timenye ọha m n'igwe gasị nọ nwa Lagos ya sị na ya na Igbere bụ ihe gbanụ ihe gbanụ na m biko na m kpọ ndị be anyị na m kpọ leadership ndị mkpọ mụ na-eme ibe anyị wa ka ejikwa imewe ihe mmeta na anyị akpa ahụ ụka ya na ele anyị akpa na mụ ejela ihe eze ndị ọmụla ma eje ihe eze ndị mmiri nke a nke a m sị ya m gụchagbugwu anụ ya sị ee Igbere ya sị ee na ahịrị hụ ọ naghị emere ọ na mkparị m m ga-abụdịkwa elele ma retaliation ma ọ gịnị kwudo dịkwa ahụ isi agwa esi ọ bụrụ ihe si m mee I will do it m kpọtụrụ ndị be anyị zie ebe unu biko akpa ahụ ụka ebe kwesịrị unu akpa ya kpazie ya kpazie ya onye ihe dokwesị ka eje mekasịkwara ihe ndị nwanne anyị ma ndị agbata obu agbakwana ka eje mewe ayawa metawa amidst any provocations unu dajụwa ka e nye respect onye akpa ụka ya unfortunately kwa ụka ọhụ akpa ya ọkụnụ ka gwụ onye nkwanụ spearhead ya na ya bịa ya bịa lụ n'ahịa ya lụọ lụ n'ahịa ya nụ saa mmasị Chineke ndụ uwe ata agụwa ihe Uwakwe mee o ji bụrụ nji ihe ya ala ole onye dị icho ọ ghara na ukwuu ọ bụghị ha na-akpakwa akpakpagbu Igbere anụ kama ọ bụ mmadụ m n'ụbụ ahịrị hụ a ụmụ onye mejide echesa Uwakwe in the children and in the brother bụ n'ụrụ Dọkịta Esse o memu in the last 20 years Uke anyị ọ onye bụ that is he was onye m onye nna Igbere onye na-enye m advice sị ya ndị ahụ na-eme because I've been involved in the leadership of Uke from a branch level to national level for over over 20 years now I keep on going back to him sị ya nna ihe dị na ihe dị na na-eme ya he kept helping Uwakwe bụ onye a na-asị na ọ dị and in fact ụmụ ihe the last one of the last discussions mụ na ya nwe bụ a Christmas Eh, fortunately m nọ Uyo mụ na ya bịakwusa m ya nọhụ ọla ji Igbere I think he is nwa na ya lụ out of Esse nna asị m nwa dị sued ime travel abalị ọ si ya na-ele ebu na nnu gị ime tra ya so onwe ihe na-eme na nwa nakwa ha eje eje m che ya in fact before nwa ruru Igbere that day ya akpọ m ebe 12 I was m ji obu m aka eru mgbe ọ lụọ m si asa mala ka ụdị iji abalị ọ na-abịa eje si ọdụ mma ya sị mma ya sị mma hapụ ya nọnụ ya jebụrụ nwa chideme na onwe chideka na-eme anyị chesa ya ọchị onye nwenu believe ma ihe dụrụ agha a, a na-eme ya successfully you know, one of the sterling qualities ihe ụmụ onwe ihe dele itu egwu ya mo ji ihe a ji raa m ahụ I find it difficult ma ọ bụ m nọhụ witness ya etima ya m find ya difficult to believe anyị dele ọba but anyị na-ajụ Chineke ajụjụ anyị nakwara ajụ Chineke a o ji agba anọ ị na-agwa Chineke bụ ọ sị ihere ohuwe anyị ekele anyị nyekwara anyị ekele and ihe m si akpa ihe ọjọ m na-akpa ya bụ ee eji eme kishọ emodo ụmụ ya kụwasị nzọmụkwụ ụzọ nzọmụkwụ ụzọ mụtacha ezigbo ụta nzọmụkwụ ike onwe onye ihe li igbere ezi egwu izu ọra ahụ nwata ha tụle ya because ọ ka nwata icheke ele niile igbere fụsa in all chekitu kanopi ndị uke anyị anyị jụrụ kpọrọ ịkpọ ya anwụ onwe onye onwe onye ike dị ofu ezi izu onye ma burial onwe onye abalị asaa taa onwe onye ike dị ofu ezi a duru ya nkọ amụ onye ma anyị nụ condition anwụ dụ ma everything anyị nọ ya kọ mgbe anyị ma project uke anyị he made himself available ọhụụ dị ihu ụlọ gwa he made himself available m ka sị ya sị aja mefugha ihe ọkefọ afọ sọ ọgba disemba a anyị agbawo ka ya si ya sị aja tụ ụwa ihe achị ibe sị aja tụ ụwa ya ihu ụlọ ọgụ ya sị a no problem na na mgbe o ruru na ọkwa ya na anọ ka o eme supervise mmasịgbu ya ma ntakịrị sị ya sị waje etinye ọkụ from Uwakwe ya sị nọkwa ihe meghara igbere that everything will be done ihe ụdịka spirit o nwe when it comes to ihe ọbụla gbasara igbere ọ na-akwa like iburu ihe isi ya ihe emere ya mezie ya ka ọ tacha mma ike bụrụ spirit mosopụla enwe bụrụ ihe dị rare ebe Uwakwe Esse nọ I will pray God that Chineke out of ụmụ ya ka enwere nge ji enwe ụdịka spirit ọhụ because ọ naghị aghọ aghọ ọ nọ ọ bụrụ onye nwa anwụ na ahịa ụzọ ọ ga-abụ ọnụ izu eri ya ya ihe afụfụ ọ tara igbere ọ sacrifice obere igbere ọ bụghị ihe lama ama igbere zee egwugwu saa everywhere saa ala bekee ruo everywhere alụọ ju everywhere ka akwa ya ukwu ka ihe eti ma ya ala ee eh, eh, ka m kpa ndị Igbo sama ma ndị ọjọ nwere ike kpaịtụ and before I drop biko ihe foundation a akpa afọ izu eliga ya ọ dị very important Uwakwe must be immortalized o nwere any way ji ime ya immortalize igbere I will be part of it ma ọla foundation ọ nke kwesịrị na m ime as his friend m na-eme eme nke a kwesịrị ime as uke anyị na-eme ya eme ihe afọ Uwakwe dị immortalized igbere mma mma nụ ndewo ndewo chief anyị ekelela chief Godwin Onyekwere Okorie anyị ekelela onye isi ndị uke wa ee eh, tupu m akpọbasa ee eh, onye ọjọ bụnụ mados ka ọ kpaịtụ ihe gbasara chief Michael Uwakwe ka m mee ka unu marụ a ndị ya ra wa so malisa ịgba ọsọ ihe gbasara imezi igbere e, bụnụ ndị kpaịnụ izu ọha eliga ya agaji ime ka enwere ihe yiweghara igbere ji aza n'afa ya nwere ike nọrọ ebi ebi ebi ebi e, amaghịla nzọmụkwụ ọhụ bụnụ nke asị agaji ịrụ art gallery olu bekee art gallery r'afa ya igbere ee amaghịla nzọmụkwụ ọhụ ibe agaji ịrụ ịkwanụ ihe ọhụ ee anyị ejeela akpa ụka ya ee President General ndị Igbere Welfare Union ekwekwala na nkwa inye anyị ibe ọhụ bụ na anyị gaje ịrụ art gallery ọhụ ede ya afa ya mbụ Chief Michael Uwakwe Esse ee ka m kpọbasa Mados ka o titụrụ anyị ọnụ ụka ọnwa ee kparịtụrụ anyị ele o jigworo mmarụ Chief Michael Uwakwe Esse ee ihe o metụ ya ala ma ihe ihe gbasara ya nwa ee ndewo nwanne m gwofu igwe okwu ụra mute ga-akpa iwa ya ndewo Igbere ndewo nọ ee Igbere miro ndewo ịgbalị ahụ nke ọma like eh, nwanne m nwoke eh, Chief Azụ nduzi ọma kpaye ee eh, ọ ga-abụ ọ bụrụ nwa emende ya ele eme ha nnọtụ iyi ala ma kpakwa abịakwa akpa ụka ihe gbasara ya ọ ga-ala arụ ụhụ ọ ya bụ ele ọ na-abụ ụfọdụ nwa mebie echezọ ihe gbasawa nọ ma Chineke mee ihe gị lụghachikwakwa ịbịa ka akpa ihe gbasara dede m ee ịkparụ ghị eziokwu ọ na ka adụ m ele ihe igburu ya wụ ma ọ bụ nwa ele m nọ eziokwu ama nọ bete m nọ hụ ụdị ele a na-eme ehere ohe ma sị etibala ya ala mgbe anyị gaa ebe Chief Esse ee anọghị kpapụgha ino ma ndị mmadụ kpa ihe ụka ọ bụghị ama ama ihe m na-akpa ya ọnwa because ele ihe m na-eji eme m agba bụ onye dị n'ụsọ dear to me ele nna ikwu nwa Chinemere M- mmekwa ahụ ka m kpa ya ọnwa ka anya mmiri akwa agbala m so m dị ahụ eji onwe m ịkparụ ghị eziokwu nna ikwu a bụ ọ bụ mmadụ ọha eziokwu ọnwa chinemere o kwesịrị ịzazu mmadụ ọha onye bụnụ agbaghị elu ọha agbaghị elu ukwu ọha ọ na-eme onye abụ nwata onye abụrụ onye ichie ilewe ma ele eji m ma na ele m hatọ o kwesịghị amụra nna ikwu adụ so close like that but ọ bụ ụdị mmadụ ọ bụ ụdị mmadụ ọ bụ ọ chọghị ịma ị dụ nke nta ị dụ ukwu once ị bụla ahụ onye na-akwa ya ugwu gụ ra ya bụ enyi and onye ọ bụ onye ọbụla metụta ọnụ owuwe owuwe zola ya nwa ọ gwụla ma ọ bụ ọnụtụ ya bụ ya bụrụ ihe a na-enye advice ya ekpe ya advice enye bụ ịkpara ihe ọ bụ ibe ya bụrụ ọhịa ee eh, udo adụla gbara ihe gbara ụkpọ ya so ịkparụ ghị eziokwu o wuta m ma ọ bụ lelee atọ ọnwa dọ kama ọ bụ anana ọ bụ a na-ajụ Chineke ajụjụ o meghala ọkwa ahụ Chineke inye anyị obu anyị ji edi ya ediwe ya maka ịkparụ ghị eziokwu ee inwesi onye dị na-ele nna ikwu a nwa chinemere eli igbere dọ ọ rakwa ahụ but eh, chineke na-enyere anyị aka anyị enwesakwa ụdị onye ọ bụ maka onye ọ bụ ihe metụta ọnụ ihe metụta anybody ibe ọbụla ọ bụ ịnụkwa nwa ihe ndị ihe ndị ọjọọ kpaghị ya ma eh, chifu onyekwere ịnụkwa ihe ọkpa ya ele ọdụtọ nwa mụra dede m ọ bụghị anyị adụta that close like many years but ihe a ka bido nwa o nwe ike ihe dele 5 10 years ago ebe anyị bịa ahụ dụwa mma but e, ebe anyị bịa dụtawa mma ike ọ nakwa ha abụ m ihe ya ma ekele ya elede m ndị ele ime ya jụtụgbuo m ma ga awa but anyị bịa dụwa so close because m bịa ahịwa isi nna ikwu abụ ọ gwụla ee eh, ihe ọ na-akpọ ụka ya agwụla ahịa ọnụ ịsị ka ọ bụrụla nwa ihe ji emenụ ka ahịa gara ihu ọ gwụla ahịa ọnụ eliji meritagha ahụ in fact ọ dịlekwa ahụ ee eh, ihe a bụ ọnwụ a bụkwa ahụ ihe bịala nọ eliji na leji emere ah, ihe na Easter after emetụgha Easter ya alụa ee eh, saa ala bekee lụa mụnwa nọhụra igbere abịa metụ ha bere alụ nwanne ya ee eh, mbụ uncle ya ele anyị nọ atagha ahụ ma nwanne m azụ ihe ele anyị na-anọ kwa izu ụlọ ya ele ọdụ m narị anọ ụlọ ya kpọ m mados ka ọ kwa ahụ ihe ọ na-akpọ m how far you don chop ihe ele ọ na-eji ajụ m come na make we chop mkpa ọ ibe m ri atagha ahụ ele m nọ igbere ma mgbe m laghachikwa Lagos lụapsakwa ee eh, sị ka m sị m chọọ ịla ele m fụsa uyo ya akpọ m na ndị ele mme m sị ya m nọ uyo m laji igbere echi ya sị m okay I don buy ticket make I change am to uyo make we follow go igbere ya kwe in fact mkọwa mkọwa ele ụdị mmadụ ọ bụ ọ bụkwanụ ihe mmadụ ọ na-akọ ahịa ya n'izu izu ịma burial onye ọbụla ahịa ahịa l'igbere eze ikuku ụdị mmadụ ọ bụ ọ bụ onye ọbụla bụ onye a na-agbara agbakọ ịlọ eziokwu ọ bụ ihe ọma bụ ihe menụ ọhịa emenahịa ya emenahịa ka wutakwa anyị n'ruo ma atọ ọnwa but m na-asị ka Chineke gbaa ozugbo anyị ume nye anyị obu anyị ji edi ya maka ọ bụrụ maka ife obu anyị mba ọ bụ ihe na-emenụ ọ na-adụ mfe because ịnakwa ha ahụ ihe ọ bụ ọgba gasị chai ọ bụrụ nwa Chinemere nọ

okorie bụrụ nwanne ya ka o nwere ike kparịtụra ya ụka elder eh, anyị jede anụ olu eh, kpaijekwa ka anyị da anụ olu ndewo
ahị ebiri ezumezu ezumezu kwara ebiri igbere ndewo nụ wo ndewo
nwachinemere ndị ahụ m na-akpa ya nwada mbịa nka edola nwada mbịa nka ya gbara izada o nwela nke mmesa ọkwado o nwela nke ọnụ banyere m ya sị m enyi nta bụ ibe a ndị a- ndị ahị unu kpa dị akpa ya ọsara just to show or express how Nwachinemere is o nwe ihe gbasara onye ọ marụ ọnụ ọ na-achọ ịma ele eji emewezi ya ma ọ bụla ihe raghị onye ọ bụ bụkwanụ ihe onye ọbụla kpaa ya ala ebe a so Nwachinemere bụkwa hụ ihe afa ya bụ ọ Chineke megara ya ihe dum o mee

a Lagos ibe anyị bụ Nwachinemere has really you know influenced influenced my life you know greatly so ele ọ bịa abịa hafụ na-eme nwe izu mara mme m nọdụ akparị m sị ya sị my counselor sị ndị akwana hụ onye m jede eji gwa ajụrụ ma ọ bụrụ ọ gbaju ele ọ na-eji agbaju you know so honestly his exit was really really painful ọ ihe dụta ihe wuteta m ike and ị mala mmadụ mmadụ nwụna ahị ga-ele a mwute ya na nwa bụ impact onye o make in your life not necessarily how long he lived you know

and ihe ihe kacha bụ nke ibe ọ nọ ihe bụ even when he has a point he submits to superior reasoning and ọ bụrụ o nwe aspect he knows that ị ka ya marụ he won't come and be telling you mbudego nka nka nka he would like, like to learn from you so he just ọ ihe ndị Igbere na-asị onye bụ mmadụ mmadụ ọ bụkwa ihe onye ndị eh, Nwachinere Nwachinemere bụ onye bụ onye Igbere na-asị na onye ọ bụhụ mmadụ mmadụ you know so ịhafụ anyị ele o ji hafụ anyị bụ ihe dị mwute kpadara nakwa na-eme ahụ ma ndị kpanya na burial ma ndị kpanya na wake keep ma kwela ma ma azụ ma amados ji kpaa ibe a taa nwenụ ihe a na-abịa ịsị Chineke ọnwa ịsị ka chineke nye anyị ike ka anyị ka anyị ka anyị nakwazi ya a ihe a bụ ele ọ chọ ya na ihe a bụ ele ọ chọ ya dị na-arịọkwanụ chineke ọ bụrụ ihe dum Nwachinemere na-emere anyị ọ chọ ọhụ ụzọ you know rọpsara ya ele eji ejide eme ya ka hafụ ha ịsị n'ọ maka Nwachinemere anọ emekwa ihe a you know so m ji akwụsị ibe a onweghị ihe m jeje ịkpaị a ndị mmadụ aka akpaị kama ọ nwee ịsị that a Nwachinemere bụ ọ bụ ezi mmadụ and enwere ọ mara onye bụ ọ nakwa ha achọ ka ahụ ihe nge iji eji ichesa ya you like to leave an impression very good impression in people's life ma ọ bụ la church ekpe ya

ndewo anyị ekelela ahụ Elder Joshua Okorie ee anyị ekelela ahụ kelekwana onye ọbụla ndị anọrọ ihe mmemme nke Igbere Mirror live broadcast bụ nke anyị mega izu taa ichesa nna ya ukwu bụnụ Igbere Mirror coordinator olu bekee ee tufu m akpọbasa m akpọbasa ee ee Lady Nelly Ọnwụchekwa ka ọ kparịtụrụ anyị ụka m ga-achọ ka unu marụ a Nwachinemere ele onye ọbụla na-akpọ ya bụnụ Chief Michael Uwakwe Esse, bụkwanụ nke ndị ya ra ya dọta nso ike na-akpọ ya ekpem ka m mee ka unu marụ ọ bụ ya bụnụ engine ma ọ bụkwara olu bekee ihe ọba ajị ji ọgụ eji gboro mmaị ihe mmemme nke Ịmaala Igbere bụrụ ihe mmemme nke Igbere Mirror na-eme ihe ọ bụ ihe mmemme nke emega ịjụtụ ya ndị mmadụ ihe gbasara Igbere ka m mee ka unu mara mgbe ọha anyị ma ihe mmemme ọha ọ na-eme kwa abalị ọbụla ee Nwachinemere anaa arahụ ụra ọ nakwa ha eme mmeri ma ọ bụ m zutughị ike ya akpọ m ya ajụ m ee ndị ajụjụ a ọdụela ọdụela ọ nara eji m aka ya jee chọwa ajụjụ chọwa ha ajụjụ a na-ajụ gụwa ma akwụkwọ ihe gbasara gbasara Igbere dese ajụjụ izu ọrụ izu m nọdụ eletu ihe igwe okwu m nke nwa bekee na-akpọ WhatsApp m bịada ahị ajụjụ ndị ọnọlada egwusa ya arụ m ejigorodo eme ihe mmemme nke ịmali Igbere ihe ọ bụ izi kpara unu ele ihe gbasara Igbere na-eji agba ya ahị ọ na-arahụ ụra ọ nara eme mmeri ele m chee rahụta ụra ya akpọte m ụra ngwa ka elewa anyị leba anya ajụjụ ọnwa anyị abịa leba anya ya tupu a malise ya atụfu oge ka m kpọbasa

o jekwo m abụ based on availability uh, because even up till now m ka live ahụ in denial that uh, my very good friend because mgbe m kpọkwa ahụ kibe ya sị m Nelly your best friend is gone m sị ya yes sam ekwuekwala say until I see but ị sịkwa na ọ bụ abịara bịa duru m ihe m fụ because even right now even right now ma ọ bụ okpukperechi mmadụ nọrọ ime ya ịmakwa ahụ onye nwụrụ na anwụọla I would have been still living that uh, maybe uh, a na-enwe resurrect maybe a na-enwe miracle maybe ọ na-agbazọ you know something bụ ihe na-aga ime ah,

Ada ndele i me ee ị bụ onye dị nnụ atụfuru m ya ọnụ because onye onye ọbụla mara m mara m bụ a very private person and I've loved to remain that way for the for a very long time on all Mike bụ onye pafusa m ọkpara ezi so mụrụ ya bụ mkparịta you know ya jụ m ihe ọ jụ m bụ the first question ọ jụ m bụ afa driver ọ na- ọ na-aza ngịrị because ọ chọọ ịkpọ ee ka o nyere aka ka o zi ya ibe ọ ji enwesa vulcanizer Igbere ya m sị aza afa ya bụ Bassey the first question ọ jụ m bụ so Igbere rohu ihe na onwe onwe onye ọbụla je anya unu ya bụrụ onye Mmọng

Samra aka can want good stories about him. That that's my personal experience. See, I yes more dinner. Instead, what can I be anya moto? You know, that was one mighty joke. So I chase Ayochi. Then uh, ya nye m kaadị ya but enye m ya kaadị

ya ajụ m so nwe ihe m megara Igbere chụọ m ọsọ m sị ọ dị you know A- and that tells you that somebody wants you uh, onye chọọ ka i relate with ndị ụwa you know no matter what you know ọ sị m that uh, your person ndị ụwa bụ ndị ụwa. no matter ele ndị ezi dị onye o bụ onye o, m sị amalụla so that was when m ji nye ya card ya so kwa ya kpara ma kpara nwa m na nwunye nye ya card nwa m na nwunye nye ya card so you know we talked and mgbe m na-alaghachi Lagos etc m gbarịa m megha ihe m meghara kwa Eket and I'll go to Lagos you know and that was it of course after then you know there was a lull in communication m bụ onye na-arụ ọrụ offshore and most of the time I'm not around you know and so the time m ji enwe ike m bịasa meeting m bịa meeting ma mụ ụmụ nwoke ndị ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị na-emekọta meeting he would se- search me out and say ehe at least I'm happy ị bịara ihe ndị anyị because ị nala na-abịa before you know what am I trying to say ihe onye dịbe ihe ụzụ ihe akpaghị about uh, uh, Mike all the truth and I want to say something something very clear afịa ya ọha ọ sị ọ gụ onwe ya ọ ya nwa ji afịa ya ọ gụ onwe ya afịa ọhụ because i remember mgbe m nwere close contact anyị nwere meeting for the first time in exxonmobil building in victoria island m jụ ya sị how do you survive ya sị ya bụ nwa chinemere and that, that is his principle ọkwanụ his drive kwa his passion and bụkwanụ his forever determination and um, from that discussion m bịa ma sị that ọ bụ onye feeling that what's gonna be gonna be you know what why do you struggle yourself so much but mee nwa nke ị je-eme you cannot be god you know ọ bụghị nwa nke onwe m so m hịkwana my very good friend mike ọ chọọla m o,

Fazu said, ndị onye ọ bụ ndị onye Igbere nwere ike ịdụ that selfless you know igwosara moto close to Shagamu eh sị gọ ka moto nọ ndị your own vehicle sị gọ gworo moto nke ọhụ gawa that's one selfless thing I will not forget about Mike and uh, yes by God's grace M hị Igbere r'anya. I'm passionate about Igbere. And so we would be friends forever because ihe gbasa Igbere, ọ na-echu mụ rụ ya abụọ ụra. And so nwa project ọbụla m na-abịa asị m chọ imere Igbere maọbụ mgbe emegha ee obu ndị ichie Ereziama. Ya ọkwala nwe problem m asị ya look I'm abandoning this thing o ndị ụwa they don't understand. Ya sị yes ndị ụwa dey the ụwa. You know that sort of a thing. We'll laugh it off. He just has a way of diffusing

asị ndị ọnwa ị na-anụ ị na-ahịwa la either IPF or na igbere mo- igbere mirror that way ga amarụ ndị ụwa akpọ afịa ije asị o- i- ma ị dụrụ confused ga gata igbere mirror or go to IPF ga sị okay ihe a bụ onye ọ bụ so in uh, summation Mike bụ a peacemaker onye udo onye an- anọkwana ọ bụ a selfish ọ ọ bụ onye na achọ ka ọ bịa mee amass so much but nwa nke nta ọ nwụsatụ anyhow ọ nwụsa ya he will use it to he can he can give it to you finally freely too and um, he has his group he has his personal goals but his goals abụ ọ bụ onye na-eme long term goals ihe ọhụ mụ rụ ya abụọ na-agbara alụ ọgụ what do you want to do in the next five years ya sị gị kwụsị ka anyị megodi nke three months you know hafụ nye five years ọhụ so he taught me to have a short spectrum of life not a very very long spectrum because ọ nakwa asị eh, onye ma ihe echi ga-afụsa and ọ bụ eziokwu so that thing is very very

M makwana mgbe a mụ all those kids, you know, eh, his first son, uh, his son and the, uh, the daughter. Ihe m ji nwa asị ya bụ o nwe onye ọbụla dị perfect. Mike o nwe his uh, his uh, downside. But a na-eme ihe akpara bụ what how he impacted us and impacted mụ nwa bụ Nelly.

if you have a plan i'm supporting you but if you don't have a plan I, i'm supporting you but one thing m ji gbachuo ya bụ gwa onye ga-enwe plan ịjụga m nwa yes ma ọ dị that i'm the plan person but when i told him i was going into renewable energy we discussed and if there was one person from Migbere that supported the vision

even Jizọs si none is righteous no not one so ihe nchekwa ha si bụ meditate on the good things the love you guys shared the love men those kids his love for them his personal sacrifices and I can tell you it's not easy to send your children uh, your family abroad say be there i am coming i can tell you it's not easy ihe most eh, people na-eme ụwa na-asị ka ụwa gagodi mie nwanne ha bịa but that's to show you the degree of selflessness of your husband and you need to ị ga-abịa zie your children those principles chenyere aka and let those things guide their lives who knows by God's grace ele ọpara ya chụ anọ maybe ya bụrụ anọda ya bịa nọchie anya nna ya ibe e nwo yawning gap because Nwachinemere m is gone Ekpe m is gone but god will continue to be our own rock and in him he will continue to protect you ndị mụwa ndewonu unu ewetukwa iwo ana m o metụwa somehow ma aga- ma asụtụkwa bekee ọnwa ee but m bụ hụ nwa afọ Igbere round and round and round and ihe na ihe gbasara Igbere ọ na-emetụ m n'obu Ebiri ndewo
ndewo anyị ekelela o Lady Nelly Ọnwụchekwa anyị ekelela o Eh, tupu m akpọbasa barrister Mrs. Ngozi Ekeọma ka ọ kparịtụrụ anyị ụka ee ka m mee ka unu mara o nwe ihe m ga-ee Lady Nelly Ọnwụchekwa akpaghị bụ ihe onye ọbụla marụnụ Chief Michael Uwakwe Esse ji eji marụ ọ bụ eziokwu ọ bụ onye na-egworu ihe nke ya enye onye ọjọ ya ihe mgbe ọbụla ọ raga ọhụ ya egworu ihe nke ya nye onye ọjọ m marụ mgbe mgbe ọ na-eme mgbọwara igbere agba ya mwu anyị nwe ụlọ igbere mgbọwara igbere mụ ra ya m kpọọ ya phone sị ya sị m nọ nwa m laje nwa Igbere

ihe ọbụla ọ na-eji eme m marụ mgbe dunuku ọ na-eme mụ ra ya soro da agaje ụzọ ya hụ nwanta regha ihe nke a ọ baala m ha anya nwanta regha ihe o nwe mgbe anyị vu uche ịzụ ihe ọbụla nwanta regha ya azụkọtachagbuo ozugbo ya nna ọ na-eme ya bịa mee ya nke mbụ o nwere ele ọ na-abịa adụ m anya ndị anyị akpa na anyị ji ịzụ ihe dịla ya azụchagbuo ya kwụọ nwanta ụgwọ anyị vurukwa ma ihe ọ gawa o nwere nke a na-akwa adọ ịkwagharị ma arụ ụlọ ya anụ ata ahụ mekasịa ma emekasị ihe ọ bụ ụdịrị ndụ o bu bụkwanụ ndụ onye ọbụla kwesịrị ịṅomi ebe ọ nọ ihe ndị ọjọọ dụ ya nụ ị chọrọ iche o metasị ya ahụ bụnụ ihe bụ na a gụwa ọ dụ ukwuu ọ bụ onye a na-echegbu onwe ya eziokwu ọ na-echegbu onwe ya ọ na- ọ na-ahụ ụwa ele chineke ji gworo kee ụwa ọnwa ọ na-echegbu onwe ya A- ihe ọma chineke na-emeri ya bụ mgbe ọbụla ihe gbakwa ahụ chineke na-ahọpụsara ya ele a na-eji eme ya ị nala ama ele e ji gworo mee ihe ọhụ ihe ọha agakwa ahụ ele o kwesịrị ịga ya aga ahụ azụ mgbe e li dọkta esse bụnụ ọnkụl ya bụnụ dede ya ọ mewe onye ọbụla anya ele ọ bụ ihe ndị bekee na-akpọ fim ya agbari jiri ọnwa naanị ya nọdụ agbari ha ya akpọ onye a ya akpọ onye a ya akpọ onye a izu e li dede m o igbere ruhu ụzọ na egugu ya dụrụ ele ihe a nọrị afọ ole kwado ya bụrụ nwa ihe ọ kwado nwa izu nge ya bụrụ ele o ji gworo dụ ee m nọwa anyị nọwa na-eche ka ka barista Mrs. Ngozi Ekoma bịa tupu m akpọbasa ọkaibe ya chief eh, esse esse ka o nwere ike bịa kparịtụrụ anyị ụka ka m mekwa ka unu marụ a ego mbụ anyị ji gworo bido fụ ịmala igbere bụ na ego a na-akwụ onye ọbụla zasa na ajụjụ ọhụ ego ọhụ olu bekee bụ 50,000 naira a m sụ ya bekee chief michael uwakwe esse sacrifice that money wopụsa 50,000 ọhụ sị ka anyị gworo ya ma ihe mgbe o nwehị ego dụnụ anyị chọrọ ịma ihe anyị edejuola ajụjụ a na-ajụ ndị mmadụ mee gbasa ozi ibe ọbụla igbere zu na anyị gaji ịma ịmala igbere bụnụ ajụjụ bụ a jụọ ihe gbasara igbere ị zasa ya e nye gị ikpe si anyị gaje ịma ya ada ego adụkwana nwa e ji ama ya o ju m anya anyị kwesịrị ịma ihe izu chọọchị elekere anya asaa o ju m anya a- izu sọtọde ya anyị mee ha ihe mmemme nke igbere mirror live broadcast ya akpọ m ya sị na m ngwa na m sendie ee ọba ego ebe ego ebe e ji akwụbasị ego ego ọhụ e ji eje ma ihe ndasị ọ bụ m dakwa n'ibe ego asa afụsa ya gworo ego ya o kwesịrị iji gworo mee ihe ya gworo ya kwụ ma 50,000 naira ọhụ anyị ji gworo ma ihe mmemme ọhụ ọ dị ukwuu bụrụ ihe bụ m gụwa ma adụkwa ha agụ daagụ daagụ daagara ihu e, tupu anyị to a barrister Mrs. Ngozi Ekoma ka m kpọọ e, Chief Michael e, Chief Esse Esse ọkaibe ya bụnụ ee dede ya bụnụ ee onye isi anyị zu ka onye isi anyị ra Chief Michael Uwakwe Esse Foundation ọ bụ ya bụ chairman foundation anyị ọnwa anyị manyere na ole m kparịla unu anyị amanyela ya anyị akwụfuola ụgwọ ndị gaje n'Igbere Secondary School anyị malise anwa ịkwụ ụgwọ ya ka m kpọbasa ya ka ọ kpatụrụ anyị ele obodo ya ya egwekwana ohere azụ kelee ndị rohu bịa n'ụba zuo ihi a eli nwa Chinemere e Chief Esse Esse ọkaibe ya nke Igbere ndewo Sonny ndị nwụrụ um, m keleta onye ọbụla ike ele m sịkwa ọ na-eme anyị mee ihe bụ Uwakwe ọ dụ ndụ anyị kpọọ oku ya sị Igbere za- zaa ya oku taa olili ya Igbere zaa ya oku ejema ebido kelewe ndị mmadụ one after the other because eh, onye ọbụla onye ọbụla mekwa ahụ nke ya ele o nwere ike Azụ Okegbu sị ma ọ bịaghị m ya sị na na ya ra nwa Chinemere na-emekọta ahụ that they do for others believing that God will take care of them that is Uwakwe for you ị na-elekwa ya mme njide asị ma and I've never asked for anything for the family but I've just asked for something ele Chief Onyekwere kpaye let us do things about Uwaku because that's the only way onye kpana ya si na taimụrụ some of the things Uwaku mee. He was a very selfless human being and the, the thing is that uh, ọ na-eme ya without you wouldn't know he is the brain behind it ọ bụla ahụ ọ kpọ m because uh, mụ ra ya dị so close that uh, emekwa ya akpọ m ya you know he updates me about the, uh, some of the things o jekwa kpọsa onye a uh, m si na ụlọ ụgwọ nne nne rezikwu ya okwela apa nwa- nne nne ama m ma mụ ụmụ inyere apa ata nwa m ya ọtịrị ya nwa ọkwa ili ya so um, onye ọbụla akpachagbuola ihe niile gbasa Uwakwe so I will not repeat it except to ask God uh, for the grace and all that uh, uh, Eze Okorie nọ nwa ebe a and ọ chọla ịla biko uh, Sonny unu mee ihe na ka m kelee m hapụ ya sị eside ame ihe na cheru biko uh, biko highness
Ee, o- o- ndewonu ụna ọkaibe ya egwerela ohere a keletu igbere ee o nwe ihe a na-asị ọ sị bụ ele onye na-eme bụ ele a na-emeri ya a ezi ee, olili ya mbụ chief michael Uwakwe Esse ọ bụ eziokwu emekwara ya hụ ele onye na-eme bụnụ ele eji gworo meri ya ihe gbasara mmadụ na-agbayaghị ihe ihe gbasara ihe ọbụla mmadụ megha na-agbayaghị ya bụrụ ele o ji gworodo atụfu oge m je nwa enye onye ọbụla nkeji nge nge nwa ka enye inye nwe okwu ikpeazụ gụ anyị ji achịkọta izu nke taa ka m malisakwa deede anyị Azụka Egbu ee biko gworo nwa nkeji nge ee ama m ma ọkaibe ya ọlụaisara ngwa chere ka m mara ma ọkaibe ya ọlụaisara ya kpafuwakwa anyị achịkọtakwa ee ọkaibe ya m je-eji ekele eze John Okorie ọbịa

let it not die with Uwakwe. Let it not die with Uwakwe. We can do it. Ị nụla. So, m nụkwa mgbe eh, president UK ya si na foundation ọhụ started it that ọ dụ nwata igbere pasịrị secondary school a sị na ọ ga secondary school maka okpogho ọ dụ unconscionable onye marụ Uwakwe marụ he will do anything including denying himself to make sure nwata Igbere ga school thank you you know thank you imeela ọkaibe ya ee anyị ekelela o nwenụ ihe ọzọ anyị na-asị ọ gwụkwa nwata ozugbo anyị kara obu Eh, ekpere anyị kpakwanụ bụ ka chineke nye anyị eh, ume anyị ji eji gworo gbaa ihe ọnwa menu ọ bụ ihe meta n'ike ọ bụ ihe metụtanụ onye ọbụla ọ bụkwa naanị ọ bụkwanụ naanị ezinụlọ unu o metụta onyere onyere ho bụ na onye maarụnụ chief michael Uwakwe Esse nde m na-aka akpọbasakwaghị inye okwu ikpeazụ ka m sa deede anyị Azụka Egbu gworonụ nwa nkeji nge nyekwa anyị okwu ikpeazụ ka anyị chịkọta

ihe dum ọ gbaa mbọ bụ ka igbere chafụ ka akụghasị igbere ụzụ kụghasị igbere ntụ ee foundation a bụ ihe jeji yi aka ka akụghasị igbere ụzụ ma nt- ntụ so m ji arịọtụ ka anyị mee immortalize oke bekee ọhụ is a huge word immortalize you know asụọ ya ele ọhụ ya ahụ arị ukwuu but ihe ọ mean nwa bụ ka emee ka ọnwụ nwa onye ọhụ hapụ ịlụ a- ndụ ọ bụ ka ọ hapụ ịla ili ịla iyi ka mmadụ dum gbakọta aka ihe anyị mee afọ ụwa kwuo ka ọ bụrụ ihe jere eme igbere asịwa ihe ya o mere nnu mmenụ ndị ife asakwa n'ebe ọhụ onye emezi ya emezi asị woo akpọ ya bụ mbụzie ndụ mgbe m anọkwa nke ọzọ nwa onye a na-anwụ mgbe m anọkwa o nwere ihe igbere ji ejide echesa m onye ọhụ na-eme na na-eme onye echenji emebi meziwe so biko ka anyị sọpọtụ wa foundation a anyị ahị that everything about it ga nke ọma ndewo
ndewo m kelela ahụ de azụ oke egbu ee ka m kpọbasakwa ee ee mr emmanuel maduko mados gwuru nwa nkeji nga nyezu anyị okwu ikpeazụ
ya ee eh, onye ọbụla akpa anọ akpatagbaala ụka kama ihe m nakwa ha asị bụ ee eh, ele igbere sị ọhịa ọma bụ ihe a na-eṅomi eṅomi ọkwa na ele dede m ji mee buoro ụwa bụ mee ejide akpa ụka ya rusa taa onye ọbụla ji eletụzi onwe ya ngụ ị na-emezi emezi ga-emeziwe emeziwe ele ọ bụ eru echi ma ọ bụ la ị gbara 100 years ruo izu a na-eje a na-asị ele anyị nọ ya ndụ onwe onye marụ n'izu ọ na-abụ ọ bụ nwa ihe ọma ele o ji kpaa ya agwa bụ ọnwa akpa nọ ụka ya taa onye ọbụla jee lewe ele o ji eji mee ka igbere dụ mma ọ bụ nwa si igbere ndị nọ na-akwara ihe ọbụla i nwe ike ime ọ bụ advice ọ bụ agụ ikpe ngụ ọbụla ọ bụ ka ọ bụrụ inye aka ime impact igbere la ọ bụ eru echi echesa ahịa ọma i me ndewonụ
ndewo anyị ekelela Mr. Madụkwo Emmanuel Mados eh, ka m kpọbasakwa eh, Lady Nelly Ọnwụchekwa biko nkeji nga nwa nye anyị okwu ikpeazụ ndewo Eh, gwofu igwe okwu ra mute ọ ka nọra mute Mm. Sorry. Okay, Michael bụ onye eh, tọchịnụ ndụ mmadụ ruhu. So anyị kwesịkwanụ through this foundation, you know, the only way anyị nwere ike iji eh, that is ihe ruhu o mee eje alara iyi. And the foundation now ma mụ onye o, ma ndị ntakwa ha akpọ echekwa akwa ndị ya ukwu because m mara ọ like ihe na ihe gbasara education ndị igbere m mala how many times ọ na-asị m ọ na-akpọtụ m ya sị onye nga onye nga ịmala nnu nnu megara ezi ama ịmala nnu ịmala nnu nnu nnu o nwe onye ọ na-ana m nara m ego common entrance sị let us go and do this thing ekwesị ime ndị ekwesị ime ndị waec ka sọpọtụ ndị a so those things emegha ya ọ bụ in a structured ma- way through the foundation o ji adụ more structured and i believe that ozuzu anyị rohu ndị anyị ozuzu anyị hụnụ Mike ra anya anyị kpakọta aka mee ya ya bụrụ ọ- ọkwa eh, nwanne m nwoke kpọ ya immortalize well ka akpa ya ahụ ọ bụ ihe eji ejide echesa ya ee chineke nakwa na-enyere anyị aka nyekwanụ ndị ndị jede eme administer because ihe ọkwa ihe eji elebatụziri anya chineke je enye anyị ndị chi ndị na-achụ egwu chineke je eme ya administer wee mee ya ele mike gara eme ya ọ bụrụ ọ dụ ndụ ndewo
ndewo m kelela m kelela onye ọbụla bịa nọrọ anyị ihe mmemme nke Igbere Mirror live broadcast bụ nke anyị mee nke izu taa ichesa nna anyị ukwu bụnụ onye bụnụ Igbere Mirror coordinator bụnụ onye Chineke kpọkwarụ ee eh, ee eh, kelekwana onye ọbụla bịa nọ bịa nọ olili ya kelekwana onye ọbụla nọrọ anyị ihe mmemme nke taa ndị rohuzo anyị n'oku ekpere anyị bụ ka chineke kasie anyị obi ee ihe ọma rụhụ o mee ka anyị gara ihu hi anyị ihe ọma ha anyị mee akwana ahụ ndị nke o kwesịrị inye aka eme anyị enye aka eme ya ee ekpere m bụkwanụ igbere na-achafụ achafụ ọ na-adụrụ onye ọbụla ebiri okomoko mụrụ mma ka ọ dụkwanụ izu ụka ọjọ mgbe anyị gaje izukọtakwa elekere anya anọ unu emeela ndewonu ndewonu ndewonu